biko atago m afụfụ ụfọdụ ndị ga-anọdụ eh, na- na-asị m mụ mụ chenjie date a fa na-ewe iwe mmadụ ewenalụ m iwe ana m eme akala m Ah, nke ịbụọ ọnwa onye onye ọbụla filulu na ọsị m mụ mụ chenjie date a. m chenjie date a nwụrụ ọ bụrụ na ndị be anyị taba afụfụ onye ma ikekwu obituary m ma ọ bụ mbọsị ya fa ama abịa ọ ife ga-abalụ ogbenye ulu balụ ọgaranya balụ ndị politician ọ bụrụ na e kpesie ekpele a poli- pol- politics ọbụla ndị igbo na-eme ga-afụ na unu nyelụ m aka gbakọta gbakọtanụ malụ na etu asịrọkwa m unu onwere ọ- malụ na etu e ga-esi wee mee bịa na nya bụ stadium ka e wee kpee ekpele ekpe ekpele unu ga-afụ na ife ga-adị unu ga-afụ na ife a seven welugo nkonko wee na-agaru wee- wee si etu akodo na o meelu anyị bụ ndị igbo arụ in Jesus name na arụ ama egbu anyị na anyị ama afụzi alịlị na ahụ- ahụ ama e- ụfọdụ na-akpọ ya ahịgbe ekpe ekpele kpesị ekpele n'ụnọ be yị maka ya ka eji eji ahịgbe esi anụ ezi e ji na-esi anụ nkịta e ji na-esie maka ife ife ha dafu ife ife a m na-akpọ meeting a m na-akpọ na ekpele a m na-akpọ bụ ọdịmma nke ndị be anyị ọ bụrụ maka abụrụ m politician nwere anọlụ m ife m nọbụ m fụ ife ga-eme ndị igbo unu afụgo ka m si gbachie maka ndị igwe a ka-egbu ma ọ bụrụ na ha kwu na pre- eh, na president na-abịa egbugbado ndị igbo niile kwụ na line unu afụgo ya mana nke nke a bụ ka anyị wụchapụ uchu ife ga-eme ka anyị ka afụ alịlị a eje ka ịfụ ndị na-amarọ maka ya ndị be anyị n'obodo oyibo jeenụ chọọ afịfịa a na-akpọ scent leaf unu jee n'african market unu ga-afụ ya ma ọ bụ basil unu chọọ ya mbọsị ya jilunu ya wụọ arụ jilunu ya kpee ekpele ndị ọcha desịrị dee na onye ọbụla onye ọbụla na onye ọbụla ji ya wee wụọ arụ na ọnụ ụzọ eluigwe ya na afụgo na ọ dị clean na ọ wụchapụgo uchu niile ọ wụchapụgo ọnụ ọtụtụ ndị be anyị nọkwanụ na nga ọtụtụ ndị asị asị kalịkwuzinụ bụ asị ndị politician na-asịdo ibe ha asị o nwere ndị nke nọ na nga o nwere oge m wetalụ arọ bụ e, ife m mere arọ bụ na m je kwụrụ ndị ndị mmadụ ụgwọ ndị e ji eji n'ụlọ ọgwụ o nwere arọ nke ọ bụ sọsọ ndị e bolu ebubo ụgha ụfọdụ nọ 7 years o nwerọ ife fa me ụfọdụ nọ 5 ụfọdụ nọ 8 ọ bụ na m gbalịlụ wee fụ na e release gbado fa bikonụ n'enu m naanị ọ ife a ka m nwee ife m ji akọ nya etu a bụ ka unu mata ife a abụrọ anyị achịkọbala onwe anyị mana na etu m si batakwa na ya bụ na ọ okwadike igbo ukwu ezeife ọ nyanwa kpọrọ m ọ chika ibeneme ọ fanwa kpọrọ m ka wee chọta na mụnwa so azọlụrụ onye azọlụ achọrọ m iji ya wee gwu ndị mmadụ wayo n'ego ada m eli ego m natara afụ ọ nya mee ụ- maka ụfọdụ ndị ka ha ghara ịghọtafe ndị ọbụla bụ na ha na-eme aka ekpe achọrọ m nya ife m chọ bụ ka iru igbo ọfụ dị mma ọ fanwa ọ ndị niile a ndị bishops ndị pentecostal na ya catholic na ya anglican na ya ndị ọbụla ọ fanwa ji aka fa nesie anya sị na ọ mụnwa ga-abụ the coordinator azọlụrụ ọlụ m nwoke azọlụrụ ọlụ o nwerọ bishop m zọlụlụ ọnọdụ ya o nwerọ rabbi m zọlụlụ ọnọdụ ya o nwerọkwanụ ndị ụka ọbụla m zọlụlụ ọnọdụ ya kama na ọ mụ na ife akala m ukwu daalụnụ ka m na-eme Thank you.